A'udhu billahi minash shaitani rajim. An ka foli bɛ an kanubaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na. Bon an balimakɛ ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ sabu an balimakɛ bɛ ka min fɔ nafoloko hami o ni papiyeko hami o ni siri jugu ko min b'o wuli ka bɔ adamaden na. sabu an ka kuma dɔ in tɛmɛnen an yɛrɛ kuma fɔ a kɔnɔ min bɛ siri ni dabali wuli ka bɔ mɔgɔ kan dɔnku ka nafolo di mɔgɔ ma o ni mandiya mɛ n'a ko k'an ka segin a kan k'an ma se k'a faamu dɔnku an bɛ segin a kan sabu adamadenw sɛgɛnna mɔgɔ kamana ganna dɔnku an bɛ segin a kan bɔn an balimamuso ka ɲininkali ko kunnafɛn juguman n'o bɛ adamaden kɔ dɔnku ni kunnafɛn juguman bɛ mɔgɔ la sabu o yɛrɛ la n ka kuma caman na n bɛ to k'a fɔ ka caya sabu o baara in o bɛ kɛ ni tulu de ye an kan bɛ k'o tulu labɛn an bɛ k'o di adamadenw ma bɔn an bɛ k'o di mɔgɔw ma darasi waa tan ni wagati an bɛ k'a di darasi waa tan n'o tɛ o don an bɛ ka a kuma fɔ an bɛ k'a di mɔgɔw ma waa mugan mɛ bi bi in na an balimamuso yɛrɛ ka kuma kama sabu a ko k'an y'a a tilen k'a di ale ma a ka denko la sabu a ka denko tun gɛlɛyara sabu san'a ka se denko ma a ka furuko fɛnɛ tun gɛlɛyara a y'a furu sɔrɔ tulu in sababuya la bɔn denko a y'a den sɔrɔ tulu in sababuya la bɔn mandiya ni daraja ale y'o sɔrɔ tulu in sababuya la sabu ale n'a cɛ kun tɛ ka se ka bɛn ale tun cɛ nana n'a ye jamana kɔfɛ ko ka taa n'ale faransi donc olu wulila u bɔra u yɛrɛ bi bɔ abijan de u wulila u taara faransi donc ale n'a cɛ cɛla kun bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ donc a y'a tulu in sɔrɔ donc ale n'a cɛ bɛnna a n'a cɛ jara bɔn ala y'u garisigɛ dayɛlɛ kosɛbɛ bɔn bi bi in na cɛ yɛrɛ mobili cɛ y'a mobili san ka d'ale ma a y'a mobili san ka di ale bamuso yɛrɛ ma o n'ale facɛ donc bi cɛ yɛrɛ y'a hɛrɛba de ɲɛsin ale ma ale n'a cɛ bɛ ka bɛn bɔn ala y'u garisigɛ den fila la donc denkɛ kelen o ni denmuso kelen o bɛɛ sɔrɔla tulu in sababuya la sabu ale dalen kun bɛ to ka sogo sogo juguba ale bɛ sogo ji la ou bien a bɛ sogo k'a ni dɔ bɛ ka kɛlɛ ou bien a bɛ ka sogo ko dɔ bɛ k'olu gɛn ni marifa ye ou bien a bɛ sogo k'ale ni dɔ bɛ kɛlɛ waati bɛɛ ko wa waati bɛɛ kelenna kuma de kun ka d'ale ye bɔn dala k'i datigɛ adamaden na o de tun ka d'ale ye donc o ye jinɛ jugu ka baara ye donc an y'a barawutu an y'a tulu labɛn o ni suratu yasi an y'o o adadu bɔ ka fara kan n'o ye suratu yasi mubinu mubinu bɛ yasi la yasi mubinu wolonfila an y'o hayaw bɔ o ala tɔgɔ girimanw o ni suratu yusufu an y'o ala tɔgɔ an y'o sɛbɛn siɲɛ wolonfila o ni na suratu wakiya an y'o fara kan donc o ni ya wadudu an y'o sɛbɛn ka se siɲɛ waa mugan ni fila mɔ donc ko o o nasi bɛɛ lajɛlen bɔ ka fara kan donc an kɛn bɛ k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ka yiriw fara kan zaban b'a la ɛɛ o kɔfɛ nkababile ladɔn b'a la o di mangoro mangoro ladɔn fɛnɛ an y'o labɛn an y'u bɛɛ labɛn k'u fara tulu kan donc an kɛn bɛ ka tulu in bɔ mandiya tulu o ni min bɛ kunnafɛn wuli ka bɔ adamaden kan donc an y'o tulu labɛn donc an y'a di muso ma alihamdulilayi muso y'an fo k'a barika da donc muso yɛrɛ y'an sama girimana koyi muso y'an sama girimana donc an bɛ an balimamuso fo k'a barikada donc an b'a fɔ a mɔ k'a keyita walahi donc an b'a fo kosɛbɛ sabu adamaden ni ɲuman kɛr'i ye f'i ka a dɔn a tigi ye sabu ɲumandɔnbali o ye kafiri de ɲumandɔnbali o ye zon ye donc ala k'an ani mɔgɔ cɛ janya mɔgɔ min bɛ yen n'u tɛ ɲuman dɔn sabu adamaden tɛ fitiriwale n'i y'a ɲuman kɛ mɔgɔ ye a b'a dɔn i ye an balimakɛ dɔ bɔra yan fɛnɛ o sera an fɛ yan ale tun ko k'an y'a baara k'a ye an y'a tulu in di ale ma tulu in y'ale nafa kosɛbɛ kosɛbɛ sabu ale ka papiye ko kun gɛlɛyalen don k'a ka nafolo ko gɛlɛya kosɛbɛ hali n'ale tun ye wari dɔɔni sɔrɔ n tan n'o ale m'o dun ka ban ale tun tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ donc ale y'a tulu in sɔrɔ alihamdulilayi ale y'a papiye sɔrɔ kelen ale ka bolola nafolo tun bɛ yɛrɛkɛ yɛrɛkɛ cogo min na bon o jɔra pewu donc tulu in sababuya la donc an kɔni bɛna tulu in di aw ma waa tan ni wagati in kɔnɔ sabu an b'o kɛ ala yɛrɛ jati kosɔn sabu silamɛya dabɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc n'an ɲɔgɔn dɛmɛ ala b'an bɛɛ dɛmɛ fɛn bɛɛ tɛ wariko ye o kama an bɛna di bɛɛ mɔ darasi waa tan n b'o kɛ aw ye ala yɛrɛ jate kosɔn n'o tɛ an bɛ ka di mɔgɔ ma waa mugan sabu an balimamuso yɛrɛ ka kuma kama sabu n'i y'a mɔgɔ dɛmɛ ka prix nɔgɔya ala fɛnɛ b'aw bɛɛ dɛmɛ donc an balimaw bɛ ka bɔ fan bɛɛ u bɛ ka na tulu in nɔfɛ donc an bɛ ka tulu in di bɛɛ mɔ darasi waa tan donc n'i mago bɛ tulu in na i bɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ donc an bɛ tulu in dilan an b'a c'i ma

ni ala sɔnna i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na o de don ni mɔgɔ mago bɛ tulu in na i jija ka weleli kɛ ni telefɔni nimoro in na donc an ka telefɔni nimoro n'o ye 00 223 78 03 05 49 donc an balimaw bɛ fan o fan bɛɛ ka weleli kɛ telefɔni nimoro in na donc an balimamuso dɔw ko ten donc k'olu tun mago b'a la k'olu n'u cɛw kun ti bɛn fiyewu furu kɔnɔ donc k'olu y'a tulu in sɔrɔ ka mun n'a ye ni ala sɔnna k'olu ka laɲini bɛɛ sabati la donc bɛɛ lajɛlen ka weleli kɛ nimoro in na an bɛ tulu in ci mu a kɛra kunnafɛn juguman de b'i la o a kɛra furuko de b'i la o a kɛra e ni mɔgɔ ti bɛn a kɛra bɛnbaliya b'i ni mɔgɔ dɔ de cɛ a tigi kun bɛ wari d'i mɔ mais n'a banna k'a d'i mɔ sisan ou bien n'e donna baara min na baara daminɛ ka di laban t'a la ou bien n'e y'a wari dɔɔni sɔrɔ tant que n'e m'o dun ka ban e ti dɔ wɛrɛ sɔrɔ donc i jija ka tulu in sɔrɔ k'i mun n'a ye walahi hali n'i ma ka go hali n'i ma ka go k'e ni mɔgɔ ti bɛn fewu e bɛ fɛ ka mandiya sɔrɔ walahi baarada la ka kɛ baara yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye i jija ka tulu in sɔrɔ k'a mun ou bien e bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ baara yɔrɔ in na e bɛ fɛ ka ko diya i ka patron ye kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i jija ka tulu in sɔrɔ ka mun n'a ye walahi an balimamuso dɔ ale y'a nin mun o y'a sɔrɔ ale ye cɛ kun ya muso wɛrɛ ta ka fara a kan donc cɛ kun y'a bolola hɛrɛ tigɛ ale la mais ale y'a tulu in sɔrɔ ka mun kɛra sababu ye cɛ ya moto kura san ka d'ale ma cɛ yɛrɛ ka wari bɛɛ lajɛlen bi mara ale de bolo o kɔfɛ a y'a cɛ tigɛ minɛ ka na n'a ye o y'a sɔrɔ cɛ kun bɛ ɲini ka gɛn ka bɔ baarayɔrɔ la cɛ y'a sɔrɔ ka mun n'a ye o y'a cɛ kɛ baara yɔrɔ directeur de ye ni alahu taala cɛ o kama an b'a di bɛɛ mɔ ala ya maa o maa da kunnadiya kama dondala kama ala ka sɔn olu k'an wele an ka tulu in labɛn ka ci mɔ mais ala maa o maa da kunnagoya kama tacɛn kan k'e bɛ sa sɛgɛn fɛ k'e ti dondala fiyewu k'e ye dangaden ala kana sɔn fiyewu e ka tulu in sɔrɔ ka mun sabu tulu in labɛnnen don duwawudenw dɔrɔn de b'a sɔrɔ ka mun n'a ye maa o maa bɛ yen k'o bi don da la k'o bi kɛ fɛn ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ walahi ko mɔgɔ min bɛ k'e e kalikan don f'i k'i fa o n'i ba k'i bangebaaw ta ka hɛrɛ k'u ye i somɔgɔ ye i ka kabila ye ka du jɔ k'i halala du jɔ ka di i bangebaaw ma ka du jɔ k'i bamuso ta ka bɔ luwanse la k'i bamuso ni facɛ ta k'u bila i halala du kɔnɔ k'u bɔ hinɛtɔ ko ni makaritɔ ko la i ka wolo kana kɛ fu ye i jija ka tulu in sɔrɔ ka mun n'a ye walahi an bɛna tulu in di bɛɛ ma darasi waa tan nin wagatinin kɔnɔ wa ni nin waati tɛmɛna a tɛ sɔrɔ dɛ donc an bɛn'a di bɛɛ ma nin waati in kɔnɔ de waa tan donc n'i mago bɛ tulu in na i teliya joona i ka weleli kɛ donc an b'i tɔgɔ sɛbɛn donc an b'a gilɛn an b'a ci mɔ ou bien k'i ka mɔgɔ dɔ bɛ bamako yan i b'o bila o bɛ na a nɔfɛ donc an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don kati zirakɔrɔ de mɔ ni ala sɔnna bɛɛ k'i sen fa joona i ka weleli kɛ ou bien k'i ka mɔgɔ bila ka na donc an b'a d'o ma darasi waa tan an bɛ k'o kɛ an balimamuso yɛrɛ bonya kama donc o n'an ka sirifumuso yɛrɛ nɔrɔtigi donc ale yɛrɛ ko ko tulu in tɛ ban ale bolo fiyewu donc k'ale mago bɛ den saba la ale bɛ kelen ta a yɛrɛ ye o n'a denmuso yɛrɛ ka furuko o ni a cɛ yɛrɛ ka baarako o ni ale yɛrɛ ka dawulako sabu ale yɛrɛ bɛ jagomisɛnninw kɛ donc k'ale mago bɛ den saba la donc an balimakɛ dɔ fɛnɛ ale fɛnɛ y'an wele bi donc ale y'a den tan de san donc ale bi dɔ ta ka da a n'a denw n'a mɔdenw bɛɛ mɔ sabu kunnafɛn min b'a to kunnafɛn bɛ wuli ka b'u kan cogo min na donc an bɛ den tan ci ale mɔ sabu ni de fɔra ni de fɔra adamaden n'i y'a ɲuman ta k'i mɔgɔɲɔgɔn sɛgɛrɛ donc ala bɛ aw bɛɛ dɛmɛ sabu an balimakɛ dɔ bɔra a n'a terikɛ nana ɲɔgɔn fɛ mais a se kun tɛ terikɛ mais ale y'a ta a y'a dɔ ta ka d'a terikɛ ma mais bi bi na u bɛɛ bɛ alihamudulilayi fɔ sabu o de fɔra silamɛw n'a ɲɔgɔn dɛmɛ ala b'aw bɛɛ dɛmɛ donc o de kama an bɛn'a di bɛɛ mɔ darasi waa tan i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i jija ka tulu ɲini i ka dɔ mun

ou bien ni dugukolo b'i bolo k'i halala dugukolo jɔ k'a jɔ i sago la walahi i jija i ka tulu sɔrɔ k'a mun walahi ni dawula ko don ala bi dawula telima telima d'i ma ni garisɛgɛ ko don i bi garisɛgɛ telima telima sɔrɔ bon n'i y'a sɔrɔ ko kunnafɛn juguma de b'i la e ni mɔgɔ ti bɛn e bɛ to sogojuguba e mana don ko o ko la k'o daminɛ ka di laban t'a la e mana don ko o ko la nimisa de bɛ o ko la kunnawolo ti k'a ko la fewu i jija ka tulu sɔrɔ k'a mun walahi n kala ala la i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la n kala ala la n kala n ka hɔrɔnya ni n ka danbe la o de kama an balimaw bi bɔ fan bɛɛ u bi na tulu nɔfɛ dɔw bi bɔ ivoire u bi n'a nɔfɛ an b'a ci u mɔ fɛnɛ donc an balimaw bɛ ka na bonya sugu bɛɛ k'an ye bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ donc asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu shukran